Dia daoibh, is mise David Gannon, múnim i Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Contae Loch Garman, agus táim anseo inniu ag labhairt faoi ghearrchúrsa corpoideachais don Teastas Sóisearach agus conas a chuireamar i bhfeidhm é inár scoil. Ar dtús, just bhí orm, bhí mé ag iarraidh labhairt faoi chomhthéacs na scoile, go bhfuil 250 dalta ann, gur mise an t-aon múinteoir corpoideachais sa scoil, go bhfuil iPad in úsáid ag na daltaí agus dá bhrí sin tá scileanna maithe teicneolaíochta acu. Tá easpa áiseanna againn laistigh, níl aon spás againn taobh istigh, úsáideann muid na pasáistí ach tá an scoil lonnaithe faoin tuath so dá bhrí sin tá roinnt spáis taobh amuigh dúinn agus dá bhrí sin, chomh maith leis sin, tá tacaíocht mhaith againn ón bPríomhoide chun rudaí a chur i bhfeidhm. So ar an gcéad dul síos feicfidh tú ár bplean, ár plean trí bliana atá ann agus ar dtús bhíomar ag smaoineamh ar cén áit a shuífeadh MRB agus AFMA fada i gcomhthéacs ár scoile. So an chéad rud a phiocamar ná ag tús an dara bhliain le haghaidh lúthchleasaíocht, so phiocamar lúthchleasaíocht ag an am sin toisc go bhfuil muid in ann breith ar an aimsir i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair nach mbíonn sé ró-fhuar agus go bhfuil siad in ann rudaí a dhéanamh taobh amuigh. Anuas ar sin, níl brú mór orthu le MRB eile atá le teacht le linn an dara bhliain. An dara uair a phiocamar ná i ndiaidh na Nollag sa tríú bhliain. Toisc go mbíonn daoine ag labhairt faoi sláinte agus folláine i ndiaidh na Nollag go minic, bíonn siad in ann rudaí a dhéanamh ar scoil agus taobh amuigh den scoil so ní bhíonn tionchar chomh mór leis an aimsir ar an rud sin. So an dá rud a bhí againn ná sraith a haon agus sraith a trí. So an tslí a bhfuilmid ag bailiú eolais don MRB agus an AFMA fada ná ar dtús le haghaidh lúthchleasaíochta, tógann siad fís lena iPad féin nó faigheann siad ceann uaimse, so go háirithe má tá rás rith ann, bíonn triúr nó ceathrar ann agus bím ag glacadh físe de gach rud agus roinnim é leo. Ansin roinnim an tasc leo ar ríomhphost, so seo just Microsoft Word agus rud éigin clóite, cuir é seo isteach ar an dáta seo agus. freagair na ceisteanna seo roinnt nodanna atá ann ó thaobh machnamh de conas gur féidir leo machnamh maith a dhéanamh. Agus ansin seolann siad ar ais chugamsa é i bhfoirm físe, PowerPoint, cló nó lámhscríbhinn nó eile, agus tá fís ansin in italics toisc go dtagann formhór dóibh ar ais i bhfoirm físe, tá sé níos éasca orthu an fís a chur isteach in iMovies agus ansin labhairt air. Tá na scileanna maith acu, luaigh mé go bhfuil iPad acu le tamall sa scoil. freisin an MRB dó cur acmhainní ar son na sláinte agus na folláine. Now, tá an ceann seo really analog atá i gceist, so faigheann na daltaí leathanach agus bíonn cóip bog acu ar a ríomhphost. Uh, tá an cóip bog acu toisc go bhfuil mé in ann a rá leo má chailleann siad é, nó tá sé agat ar do ríomhphost. So scríobhann siad air nó clónn siad isteach ar an rud agus ansin tugann siad ar ais domsa é go fisiciúil nó is féidir leo é a sheoladh trí ríomhphost chugamsa. Um, an an éasca. An dá rud seo áfach, is féidir iad a bhogadh go Teams, Seesaw, Google Classroom srl gan stró. So, faoi láthair táim ag obair ar MRB 2 leis an dream atá anois sa dara bliain, déanfaidh siad é ar Teams mar úsáidimid Microsoft Teams sa scoil. Um, bíonn deacracht acu áfach le machnamh i gcónaí le na daltaí so bím ag forbairt na scileanna machnaimh sin go minic so luaigh mé go bhfuil tacaíocht ón bpríomhoide agus íocann an scoil as bus sa chéad bhliain dul isteach go dtí halla áitiúil chun an ghleacaíocht a dhéanamh ar feadh tamaill so bím ag faire amach le haghaidh rudaí maithe ann agus ag cumadh rudaí i grúpaí beaga an t-am ar fad. Bíonn siad ag imirt eitpheile, tógaim fís ag tús rang a haon agus ansin taispeáinim an fís sin ag tús rang a seacht, tógann muid ansin, fís eile i rang 7 agus déanann muid comparáid idir an dá rud ag féachaint ar dul chun cinn ó thaobh scileanna, rialacha, taithí sa chluiche agus a leithéid. Bíonn siad ag déanamh tástáil folláine sa chéad bhliain agus sa dara bhliain so dá bhrí sin bíonn orthu píosa féinmhachnaimh a scríobh ina dhiaidh gach am. Agus ó thaobh sacair de, bíonn muid ag múineadh sacair trí oideachas spóirt so dá bhrí sin bíonn ar gach fhoireann machnamh a dhéanamh ar na rudaí a rinneadar an tseachtain sin ionas go bhfuil siad ag cur feabhas leis na rudaí píosa ar phíosa. Na buntáistí atá ann domsa sa scoil mar mhúinteoir, tá cúpla rudaí, tá tacaíocht an-mhaith ann má tá tú ag déanamh an MRB, ní gá duit ach féachaint ar na treoracha atá ann le haghaidh measúnú agus tá gach rud ann, tá measúnú ann duit agus tá sé an-éasca é a chur ar fáil. Toisc gur mise an t-aon múinteoir sa scoil, bhí ormsa nascanna a chruthú le scoileanna eile sa cheantar chun an AFMÁ fada a dhéanamh agus tá sé sin an-tacúil le haghaidh rudaí eile má tá ormsa gearán a dhéanamh nó má tá fadhb eile agam atá ag teacht aníos sa rud. Mothaím féin go bhfuil caighdeán múinteoireachta i bhfad níos fearr dá bharr agus go bhfuil caighdeán foghlama i measc na ndaltaí níos fearr dá bharr freisin agus sa seomra foirne. Tá ard an, ard an ábhair ardaithe sa seomra foirne, cloiseann múinteoirí eile go bhfuil measúnú á dhéanamh agus bíonn múinteoirí níos moille ag tógáil, ag iarraidh daoine a thógáil ó rang chorpoideachais toisc nach rang acadúil é. Do na daltaí, tuigeann na daltaí níos mó gur. Ábhar leathan é corpoideachas in ionad spóirt agus tagann a lán dalta isteach sa chéad bhliain ach go háirithe ag ceapadh gur ionann spórt agus corpoideachas. De bharr an tuiscint sin bíonn ár rátaí glactha an-ard mar tuigeann gach duine nach é spórt má táimid ag imirt sacair, is cuma linn faoin bhfoghlaim sa sacar, táimid ag féachaint ar